ndewonu ndị be anyị onye na-anụ olu ya bụ nwaada nnennaya ewetara m unu akụkọ gbasara azụka nwa na-enweghị nne na nna ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu o nwere nwata nwaanyị aha ya bụ azụka nne na nna azụka nwụrụ n'ọrịa azụka enweghị onye ga-elede ya anya nke a mere ka nwanne nna azụka bụ emeka kpọrọ ya ka ọ zụwa mana nwunye emeka bụ njideka ahụghị azụka n'anya ma ọlị ọ naghị achọ iji anya hụ azụka ọ na-emegbu Azuka emegbu mgbe ọbụla ọ na-ezi Azụka ozi ebe ụmụ ya abụọ nọ n'ụlọ na-egwuri egwu Azụka bụ onye na-esi nri Azụka bụ onye na-aza ihe Azụka bụ onye na-asa efere ha were Azụka dịka odibo Emeka ekwughịkwa okwu gbasara omume ha na-emeso Azụka ọkachasị nwunye ya bụ Njideka ihe a ka ha mekatara wee too mana o ruru otu ụbọchị ka Azụka si ọhịa bata ebe o jere ịkpata nkụ ọkpala eze bụ Ikenna hụrụ ya n'ụzọ mgbe o bu ụgbọala ya aga ozi ọkpara eze kwụsịkwara ya wee jụọ ya aha ya na ihe mere o ji jee ịkpa nkụ n'abalị ka azụka zachara ya ajụjụ ndị a ọkpara eze hapụkwara ya ka o buru nkụ ya lawa ka ọkpara eze ruru ụlọ ọ gwara nne na nna ya na ọ hụla nwaanyị ọ ga-alụ mgbe ha jụrụ maka azụka ndị obodo gwara ya na azụka bụ nwa enweghị nne na nna mana nke a akwụsịghị ya o nwere mmasị nke ukwuu n'ebe Azụka nọ ka ụbọchị ole na ole gachara o nwetara ozi na Azụka nọ n'ugbo na-akọ ihe ọkpara eze gakwuru Azụka n'ugbo ma nọnyere ya ha nọ na-akpa nkata na-achị ọchị ọ gwakwara Azụka na ọ chọrọ ịlụ ya ihe a tọkwara Azụka ụtọ n'ihi na o nwekwara mmasị n'ebe ọkpara eze nọ ọkpara eze bụ nwoke topụrụ etopụ makwa mma ma nwekwa ezigbo ihe ọ na-alụ n'ụbọchị agbamnkwụ Azụka ebe niile jupụtara na mmadụ oriri na ọṅụṅụ bụ atụrụ taba erikatara ṅụkata ọṅụ dị ebe niile onye riri o buru nke o ji ala n'ụlọ a kwadokwara azụka nke ọma ka ọ maa mma karịa onye ọbụla bịara ebe ahụ nwunye nwanne nna azụka bụ njideka nọ na-ele sọ n'anya n'ihi na ọ pụghị igbochi ihe nke Chineke kwadoro Azụka akụkọ gbasara Azụka jupụtara obodo niile nke mere ka onye ọbụla nụrụ ya tie aka n'obi ma gbaa anya mmiri n'ihi na chi nwa ogbenye emeela ya ọgaranya ya bụ ewu enweghị ọdụ chi ya achụọlara ya ijiji azụka nwa enweghị nne na nna bụzi onye a na-akwanyere ugwu n'obodo ha niile dịka nwunye ọkpara eze ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na imegbu mmadụ adịghị mma ọzọkwa bụrụ na mgbe oge ngọzi mmadụ ruru ọ ga-eru ya aka n'ihi na agbanyeghị ihe niile njideka mere azụka mkpagbu niile ọ kpagburu azụka Chukwu gọziri Azụka wee nye ya nwoke mara mma karịchaa bụrụ ọkpara eze obodo ha. N'ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa ga-abịa na njedebe. Ee, eh, ndị be anyị ngwanụ ka emesịanụ.